ihe a wụ part 2 ee ndị igbo anaghị asọpụrụ ndị okenye ha ajụjụ bụzi ndị okenye anyị ha tozuru nsọpụrụ kedu ihe ha ji ịchọ ka anyị mebe ka ndị yoruba anyị mebe ka ndị yoruba ha ga-ebinwu n'ala igbo nya wụ ajụjụ m na-ajụ anyị mebe ka ndị yoruba ndị okenye anyị ha ga-ebinwu n'ala igbo wee na-ayọ ndị okenye anyị na ọhụrụ ihe ahụ na-egbuchicha ụmụaka na ha litere na-ebe akwa ihe gbasara ọnọdụ ha na naijiria enwere m ụmụ okorobịa atọ ruo ogo ịrụ ọrụ mụ mere ha employ wụchichie ha na my business mana ụmụ ndị ofe mmanụ niile gbara m okirikiri ka ha na-apụta apụta ka a na-atụ ha n'ọrụ ọ ndị okenye ha haziri ha ele nke ụnụ haziri ụmụaka ndị okenye anyị na-ekwu okwu a ụnụ kpata ego onye ụnụ tolite ụnụ akpụga ha obodo oyibo werezie ala igbo dịka ihe a na-alọta alọta ọ gbasazị ụnụ maka na ọ bụrụ na ụmụ ụnụ nọ na naijiria o doro m anya na ụnụ ejego eme ihe ga-egosi na ihe na-eme na akwụsịla ihe na-eme o ruru ka obodo onye ọbụla nọ na naijiria ma na 2014 mgbe a fọọmụ apc a fọọmụ ya tu ọsọ nya ka a ka na-emekwe jihad na-aga ụnụ nwa bụ ndị okenye gbara nkịtị na-agbanyeghị na ụnụ furu ihe na-eme ụmụaka wee lite were aka ha rezuo sekuriti ndị yoruba ụnụ na-amakwa atụ ụmụ okorobịa ha mgbe e gburu abịola mgbe a tụrụ abịola nga ha fọmụkwara ụdị ihe ụmụaka anyị fọmụ ndị ụnụ ji ama atụ OPC ka anyị compare kene ihe ndị OPC mere n'oge nke ha na ihe ndị IPOB mere maka anọ m na Lagos a mgbe ahụ ebighị ebi na Lagos a mgbe ahụ ha na-agba ma polis steshọn ọkụ a nwụọ ha ha apụta gbaa ya ọkụ a mara na ọ ha na-agba ọkụ e nwee mgbe ha ga-apụta ọ ga-ada n'oshodi onye ọsọ ọta nke ha rayọt nke ha wụ e mewe ya a gbagata ya ọkụ n'ụzọ na-eme ndị mmadụ atak ọ ya wụ rayọt nke ha ka m jụọ ụnụ ndị okenye anyị na-asị ụmụaka adị ege ụnụ ntị kedu ka ndị okenye ndị yoruba si wee handụlọ kesi ndị opc onye bidoro opc wu frederick fasehun gani adams a na-akpọ aare ona kakanfo wụ onye agboro m wepụta foto ya mgbe ahụ ọ dịghị mma n'anya ya achịkọọ ndị be ha Frederick bịara imere ha ụdị nke ụnụ na-eme nke ndị bekee siwere ya nwayọọ ha jụ Frederick kwusi ike ha aga gbaa ụlọ ọgwụ ya ọkụ ekwuru m ya na mbụ ndị be ha sị ha kpọta ndị army ndị be ha kpọrọ ha bandit terrorist ndị be ha sị na ha achọghị ka ekewa Naịjirịa ha anabatara iwe ụmụ ha were nwayọọ kpọwa meeting chịkọwa ha chịkọwa sị ngwa frederick nke nwụrụ n'ọ wụ nwata onye a wụ nwata ghọta otu onye a chọrọ isi arụ ha agaghị kọmandụ onye a na-ekpe asị na ha na-anụ ndị isi n'okwu mba ha agaghị kọmandụ onye ngwa n'otu onye frederick ngwa frederick no ha bịa ji nwayọọ hazie ya hụ ụmụaka um, ka na-emekwa ihe ha na-eme ọgbacha njọpụta tupu Gani Adams ha agbakọ agbakọ mbụ ndị isi anyị wepụta 110 cents ndị OPC etiri 1 naira onye ọbụla wee sa na Yorubaland akọma ndị ahụ ọ ya wụ okenye ngwa ga-agbapụta na nwatakịrị ha ga-agbapụta ya kpụrọ ya kpọga ya school ya ga mee part time gụọ law ejichapụta ya chie ya eze onye isi security ha ọndụ unu ji ama ịrụ onwe unu unu kọọ nke otu esi eruwere ndị isi ha isi ụnụ ọ na-akọkwa ihe ndị isi ha mere kedu nke unu na-eme dịka ndị okenye anyị ụnụ mụ na-asị ndị yoruba ndị ofe ha sị anọdụ anyị ha anọdụ gee ntị ụnụ ọ na-akọkwa ihe ndị yoruba ihe ndị okenye ahụ mere eji wee gee ha ntị o ruo na nke anyị ụmụaka naijiria niile ma na a na-amarginalize ndị igbo gịnị kpata eji amarginalize ndị Igbo ọ wụ na anyị enweghị senators na-erepresent anyị ka ọ wụ anyị enweghị House of Reps ọ wụ anyị enweghị governors ọ wụ anaghị enye anyị allocation ịbịa na minister from 1999 to 2014 ndị Igbo nọ ebe niile ọ wụ anyị nọ n'ọchịchị ebe ndị okenye anyị na ndị ọchịchị anyị na-eme fọmfọja ha hapụ oke anyị efuo n'ọgbọ ndị ma ka esi achịkwa ndị be ha ga-akaghara ọchịchị tinubu ha ndị ịnọ na-akọ ihe ndị ndị anyị ga na-ege unu ntị tinubu abịa ya na ndị otu ya ha kpaa nkata na-atụtụsị ndị be anyị na-akpọkpụchi ya otu ha gịnị ka unu mere gịnị ka unu kwuru ndị okenye anyị unu na-achọ onye na-ege unu ntị ihe unu ji ekwu ihe a wụ na ndị Igbo wụ the easiest people you can rule ya ịsa ọ wụ na ndị Igbo nweta ezigbo onye ndu dịka otu ha ji nweta Nnamdị ha nwụọrọ onye ahụ sọsọ ihe ha na-ebe akwa ya bụ represent nụ anyị ọfụma dọta nụ oke ga-ezuru onye ọbụla ụnụ ga na-adọrọ otu oke nke ụnụ kpọrọ ụmụ ụnụ kpọgachi obodo oyibo werezie ala Igbo mere platfọm unu ji ebute ego unu ji azụ ego unu ji ekipụ e, e, e, ndụ ndụ ndụ galara ọnụ ụmụ unu na-ebi n'obodo oyibo unu na-achọzi ka ụmụazị gbachizie ọnụ nkịtị ụmụazị elite kama unu na-akpọ ọkpọ na onwe unu ndị okenye kedu ka unu ji wee chịkwaa ụmụaka kama unu ga-elite leba anya n'okwu ụmụaka unu na-ekwu ụnụ na-akọmplen na ee ndị yoruba ee a na-ege ndị okenye ha ntị ee ndị nke a anaghị ege ụnụ ntị gede ụnụ ntị na ngịnị kedu ihe ụnụ na-ekwu ekwu a na-ege ntị kedu ka ụnụ si wee gbakọọ aka tinye okwu ọnụ ha ji okwu ihe ọzọ na ụnụ aga kpọta ndị iro wee n'ala igbo ebido gbuwe ihe a na-achọ achọ akụ na ụba na minerals ju n'ala igbo ka a na-ede ụnụ akpọkọrọ ụmụaka a niile ga-agbakọ agbakọ developụ obodo ụnụ achịrị ha chụfere ndị ọcha ndị a na-amụ na Lagos a na-amụ ndị a na-ede anyị ka anyị pụcha n'ụlọ keezi ụdị ndị okenye ụnụ bụ i ruo n'ala Igbo ugbu a mmadụ afọzighị a na-eti mkpu ụnụ na-agba nkịtị o gosi na anyị nwere ndị okenye so ndị okenye anaghị acha isi awọ eji wụrụ ndị okenye ụnụ chọọ ka ụmụaka hụta ụnụ dịka ndị okenye ụnụ mee ka ndị okenye na-erepresentị ya ok ụnụ achụla ESN n'ime ọhịa bandit agbaala ya okirikiri ka ụnụ hazi ekwu okwu ụnụ emechiziela ọnụ ka ụnụ ha akpọ IPOB ok ụnụ agbajichiela IPOB aka ka ụnụ ha akpọ IPOB ụnụ emechiela ọnụ enwere organ harvesting n'Imo steeti ndị amị nọkwa n'Imo nọ n'ala Igbo kamgbe four years insecurity adị ka m jụzi ụnụ ndị okenye anyị na ndị gọvanọs anyị na ndị politicians anyị kpọtazi ndị amị ndee ihe ndị amị metegoro kemgbe four years ha nọ n'ala Igbo bifo ndị a bịa anyị nwekwere peace nọ na ụmụ nwaanyị na-eme protest anyị ga-etinye olu gwa ndị naijiria hapụrụ nụ anyị nwa anyị nwoke ụnụ asị ha jichie ha ebe ahụ kpọọ ndị amị kpọta ngwanụ

buhari ahụ nọ ụmụaka agaghị arụ ọ na-asị ha rụọ ha wee gbuo ụnụ kpọrọ a killer asari dokubo ụnụ anabata ya mechie ọnụ ka nwa amadi a pụtara kwuo ihe enwebeghị okenye m fụrụ pụtara nọ kwuo okwu n'ihe asari dokubo kwuru enwebeghị any of you pụtara nọ sị ihe asari dokubo kwuru ee gọvanọ ọ wụ eziokwu prezidenti ọ wụ eziokwu ụnụ ada na mmiri were ihe na-akpọ ipob ipob ndị nke na-anaghị egbu mmadụ maka na ọ bụ na ipob na-egbu mmadụ ụnụ ama na-akpọ ha etu agụzi akpọ ha kpọọnụ asari dokubo aha ka m fụ ngor okpala ugbu a mbọchị enwe mbọchị ụzọ ahụ na-aga asị ndị bandit na-ekidnapụ mmadụ anyị akwụọ n'ụzọ 30 minutes ndị amị nọ ebe ahụ biko nụ ụnụ chọọ ka ụmụaka gee ụnụ ntị kwapụnụ ndị amị nọ ndị amị akpọta na-eme ihe nọ ndị amị akpọta na-eme ihe ụnụ lee anya ụnụ ahụ yoruba land ha enweghị ndị amị ụnụ lee anya ụnụ ahụ na enweghị too much of this um, um, story so ndị okenye anyị ụnụ chọọ ka e treatie ụnụ dịka ndị okenye unu akpa agwa dịka ndị okenye ee respect a a na-earn ya earn anaghị afọsụ ya afọsụ ala igbo dịzi ka obodo enwerọ ndị okenye ụmụ okorobịa pụta take over unu aga kpọta ndị iro anyị ndị anyị na ha lụrụ ọgụ chọrọ igbu anyị egbu chekie godinụ ndị pụrụ na asaba gbuo mmadụ 800 people just like that ka ụnụ kpọta n'ala Igbo ala Igbo achọrọ ịnara anyị anara so ụnụ so ụnụ bụ ndị okenye ụnụ elite mee ka ndị okenye chekwaa ngwuru ụnụ chekwaa be anyị anyị ama na enwere ndị okenye na-enwe